ndị be anyị mma mma nụ aka m bụ oriakụ Teriza Agha n'ihe onyonyo anyị nke ụbọchị taa anyị bịara ka anyị kparịta ụka ihe banyere nkwekọrịta mụ na unu n'oge gara aga na anyị ga-esi na channel ihe onyonyo anọ wee kọwaa onye bụ Chukwu ihe ọ na-eme ọnọdụ anyị na Chineke na ihe anyị ji bụrụ mmadụ tata ajụjụ anyị wee bụrụ onye bụ Chukwu anyị na-eme ka anyị mara na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị onye ji aka ya dịrị n'onwe ya na-enweghị isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe bụrụ onye okike na osebụrụwa nke ihe niile Chukwu anyị maara aha ya dịka oke mmụọ odogwu akataka dike na dimkpa n'agha emechie ụzọ o si mpio emechie mpio o fere elu ọ dịghị onye dị ka ya ọ bụ ya bụ onye kere eluigwe na ụwa ọ bụ ya bụ onye kere eluigwe na ụwa ma ndị nọ n'ala mmụọ ma ndị nọ na- n'e- n'eluigwe ma ndị nọ n'ụwa mmadụ ọ ya ka anyị bịara ka anyị kwuo maka ya tata kedu onye bụ chukwu a ọ bụ ya bụ onye akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ bụ mmụọ anyị nwere ike ịkọwacha maka ya anyị nwere ike ịkọ akụkọ banyere chineke maka na o nwere ihe anyị maara anyị ga-akọ maka chukwu emere ka anyị mara na o ji aka ya dịrị n'onwe ya o nweghị isi mbido n'akwụkwọ jenesis emere ka anyị mara na Chineke kere ụwa mgbe o kechere ụwa asị na ụwa tọgbọrọ n'efu naanị mmiri jupụtara n'elu ụwa mmụọ Chineke wee na-erugharị n'elu mmiri ọ bụ ya mere Chineke ji wee nechaa anya ka o kechere ihe niile o wee sị ka ya kee mmadụ ka anyị kee mmadụ ka ọ dị ka anyị Chineke wee kee mmadụ mmadụ wee nọrọ n'elu ụwa mmadụ wee bịa n'ụwa wee fụ ihe okike Chineke kere. Chukwu wee sị mmadụ na ya were ihe niile o kere eke nye mmadụ n'aka. Na ya were ihe niile o kere eke nye mmadụ n'aka wee sị ka mmadụ lekọta ihe o kere eke anya. Chineke bụ onye anyị enweghị ike ịkọwa maka ya maka na ọ gwara anyị sị na ya bụkwa Chineke nke ekworo na ya anara achọ ya na ihe ọbụla ikekọ otito ya. Ya na ihe ọ bụla ikekọ otito ya, ọ nya mere e ji wee sị, naanị Chineke anyị ka otito niile ga-adịrị, naanị Chineke ka nsọpụrụ niile ga-adịrị, naanị Chineke ka mbuli elu niile ga-adịrị, ma n'eluigwe ma n'okpuru ụwa ma n'ụwa mmụọ ma n'ụwa mmadụ ma n'ime mmiri ebe na ebe ọbụla akụkọ mmadụ dị ebe na ebe ọbụla a kọrọ akụkọ ihe okike ụwa naanị Chineke ka otito ga-adịrị. Ọ bụ Chineke a ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa. Onye ka ọ bụ? Ọ bụ oke mmụọ. Ọ bụ onye naanị ya ji aka ya dịrị n'onwe ya. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Matiu na Chineke a bụkwa Chineke nke anyị kwesịrị ịghọta na mmụọ ya kwuru okwu bụnadị n'ụbọchị Jizọs Kraịst ọkpara Chineke dị ndụ mere mmiri chukwu na orimiri Jọdan a sị na olu nke nna si n'eluigwe wee kwuo sị onye a bụ nwa m hụrụ n'anya onye omume ya na-amasị m anyị nyebe ntụziaka ebe anyị ga-esi wee mata na n'ezie na e nwere Chineke dị ndụ na e nwere onye kere ụwa na e nwere mmụọ ka mmụọ na e nwere oke chi anyị maara aha ya ọ bụ chi dị ndụ nwerọ onye ọbụla ya na ya naabọ ga-ekeke otito n'elu ụwa a. ọ nya kpatara na mmadụ ga-eji nwayọọ were akọ na uche were mmụọ nsọ were nghọta wee na-eso ntụziaka nke chineke anyị ka o wee dịrị anyị na mma anyị chetara na n'ihe onyonyo anyị gara aga na anyị kwuru wee sị na nnọkọrịta anyị n'ihe onyonyo a ga-abụ ebe anyị ga-anọ wee na-arụrịta ụka na-akparịta ụka etu ọ ga-esi wee nyere anyị aka ka anyị wee bie ndụ a ka anyị na Chineke wee dị na mma wee bie ndụ anyị n'ụwa anụnwa ọ ga-abụ anyị bichie ndụ anụnwa anyị amara onye Chukwu bụ anyị amara ihe ọ chọrọ mara ihe ọ na-asọ o wee nyere anyị aka anyị wee bie ndụ anyị na-enweghị mgbakasị arụ Ọ ga mgbe anyị bichere ndụ a, anyị na Chineke anwa wee fụ iru na iru. Ọ bụ ya ka anyị bịara n'ụbọchị taa ka anyị kwuo maka ya bụ Chukwu. Chukwu dị ndụ. Chukwu bụ mmụọ. Chukwu nọzu ebe niile. Chukwu na-ahụ mmadụ. Chukwu nwere anya. Chukwu nwere ụkwụ. Chukwu nwere aka. Chukwu na-emezu ihe niile. Ọ bụ ya bụ onye nwere ike ịzọpụta mmadụ n'ọnọdụ ọbụla nke anyị dabara n'ime ya n'elu ụwa a. ya mere ụmụnne m dịka anyị mataworo na o nwerọ onye dịka Chukwu dịka anyị mataworo na Chineke dị ndụ dịka anyị mataworo na o nwere ebe o kwuru okwu dịka anyị mataworo na ọ bụ ya kere eluigwe na ụwa ụmụnne m dịka anyị na-etinye uche n'ihe onyonyo anụnwa ka anyị jisie ike jụọ ese nachigha azụ na ndụ anyị mara ma ndụ anyị na-ebi ọ na-agbakọkwa akaebe na o nwere onye zitere anyị n'ụwa a, na o nwere onye anyị ji maka ya wee nọrọ n'ụwa a. Anyị kwuru sị na ụwa anyị bịara bụ ahịa ka anyị bịara anyị zụchaa ahịa na anyị ga-alachigha azụ anyị zụchaa ahịa na anyị ga-eje n'ụsa nyere onye zitere anyị n'ahịa anyị bịara azụ ka anyị ghara ịdịzi na-ebi ndụ ka a ga-asị na anyị enwerọ onye anyị ga-enye ụsa banyere ụwa anyị bịara ka anyị kpachapụ anya na ndụ anyị na-ebi ka anyị na-ajụ ajụjụ tupu anyị na-eme ihe ụfọdụ na ndụ ụwa a. ọ ga-abụ mgbe ndụ anyị n'ụwa bịara n'isi njedebe anyị enwee ike iji aṅụrị nwee ike iji egwu ọṅụ wee fụ onye anwa zitere anyị n'ụwa a onye anyị ga-akọrọ ka anyị si wee bi ndụ anyị n'ụwa a aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ Teresa Agha onye nke na-ekwu mgbe niile maka ndụ anyị n'elu ụwa etu anyị ga-esi wee gbasoo ụkpụrụ nke Chineke ka o wee dịrị anyị na mma n'ihe onyonyo na-abịa n'ọdịnihu anyị ga-enenukwa anya ihe ụfọdụ Chineke chọrọ n'aka anyị bụ mmadụ etu anyị ga-esi wee gbasoo iwu na ntụziaka nke Chineke ka anyị wee biri ndụ anyị na-aga n'ihu na-enweghị mgbakasị ahụ ọbụla ana m asị ka chineke onye nyere anyị ndụ n'ụbọchị taa gaa n'iru ichekwa ndụ o nyere anyị gaa n'iru i- ichedo anyị gaa n'iru inyere anyị aka ka anyị kawanye arụ na-amatawanye onye ọ bụ na-afụwanye ya n'anya ma na-eso ụkpụrụ ya mgbe niile udo dịrị unu emesịa